Anakhala duu kuteko kunyumba kwawo pa sofa pawo ndikumalingalira kunena kuti kodi ndi zoona kuti ntchito ija ndayiluza ngati director wa mbc? Kapena mwina pali possibility yonena kuti ndikhoza kubwereranso? Ndipamenetu amadzalandira uthenga kunena kuti iyayi kutekotu pamalo paja ayikaponso munthu wina nde ungabwererepo bwanji munthu ayikapo munthu wina? Munthu wake ndi ndani? Akutitu kutekotu ndi Arthur Chipenda. Arthur Peter Mutharika kuyikano Arthur Chipenda ngati director wa mbc nde ndikumafunsa kunena kuti nde mukuti a George Kasakula aja basi goodbye nanga kodi Arthur Chipenda ameneyuyu ndi ndani ali ndi zomuyenereza kuti akakhale pamenepo kapena mwinanso adzikapanga ngati Kasakula ya tifotokozatu nkhani koma tisanapange choncho tapangani subscribe ku channel chimenechi cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikanitu mosavuta ndiyetu tipange zofotokoza nkhani yomwe yachitika ku MBC wailesi TV ya boma. Tikudziwa bwinobwino kunena kuti wiki yatha kuchoka ku ofesi ya a president komanso nduna adatulutsa uthenga onena kutino amulumuzana ena anapangidwatu suspend kapena kunena kuti anaimitsidwa kutino ku ntchito zawo a Daud Suleiman ku MACRA kumenekoko nde kuti kudzabwera a Henry Kachaje nawonso chaposachedwa pompano kubungwe la MERA ayimitsidwa kumeneko kubwera a Humphrey akuti Mdyetseni kumenekotu kunali ku NEEF ndikubweranso wina wotchuka uyu George Kasakula munthu amene pakamwa pakepo pamatuluka zinthu zimene inu simungathe kuyembekezera zonena kutino munthu wabwinobwino angamatulutse zimenezozo nde mkulu amene uja adapezeka zonena kuti adaimitsidwatu ku mbc kunena kutino tampanga suspend kuyambira leroli George Kasakula kumapita utsogolo kuno si directorso wa mbc ya mwina ngati utsogolo kunoko mwina ifetu kumaona ngati kuti mwina mwake suspension ija akamaliza kafukufuku wawo zikhozotheka zoti George Kasakula abwerere kuti ndi pamenetu a Peter Mutharika ndi ofesi yawo imeneyi ya a president and cabinet apezeka zonoti atulutsa uthenga dzulo kunena kutino asankhirapo munthu wina ngati acting director wa mbc ndipo mkulu ameneyu dzina lake tikuti ndi Arthur Chipenda mkulu ameneyu ndi amene mukumuona pa screen panopo kuteko ameneyutu wakhala akugwira ntchito m'boma kwa zaka 20 imagine 20 years akugwira ntchito ku unduna woyang'anira zofalitsa uthenga eh? 20 years ilo zaka 20 unduna woyang'anira zofalitsa uthenga so si munthu wamba yayi ndi civil servant woti wakhala akugwira ntchito ku unduna of- oyang'anira zofalitsa uthengako mm? osati wa- wasankhidwa kuti ndi wakuchipani ayi koma civil servant ndono zoti ya tiyikepo civil servant pamenepo osati munthu wachipani ya pakuyikapo munthu wachipani zotsatira zake ndi zomatukwana awa kutukwana awa kutukwana awa kuyankhula molakwika ngati akasakula zimene ankapangira tiyikepono civil servant nde ayikapo mkulu ameneyu arthur chipenda kotero nthawi imene amayikidwayi ndikunena kuti no anali ali director oyang'anira za information ku unduna woyang'anira za information-ko mkulu woyang'anira za uthenga ku unduna wofalitsa uthengawo anali ali director kumeneko nde angomutenga kunena kuti iwe ukhale director oyembekezera acting director wa mbc ayi tikuyembekezera zonoti tiona pamene akhale akupitiriza kugwira ntchito mkulu amene kupezeka zoti zangomva zonoti ah takupanga appoint kuti ukhaleno director basi contract yako chani chani mwina tikayembekezereko zosintha kumeneko kusiyana ndi mmene amapangira a George Kasakula. Funso ndikumanena kuti kodi mkulu ameneyi mukuti akapita kumeneko sadzikapangakonso nde kuti za chipani china chake sadzikakondera mbali ina yake adzikaima nkumagwira ntchito tikunena kuti mbc ija ndi wailesi ndi tv ya boma timamvetsetsa zimenezozo koma timafunabe kunena kuti idziyimira aMalawi onse osati kuti padzikhala kumapezeka kuti no ikuyima kwambiri ndiye kuti ku chipani chimene chili kumbali yolamula mkumatukwana no mbali inayi kodi angayimeno nkumangofalitsa nkhani zokhudzana ndi boma zimene zikuchitika satiyembekezeranso ndi zinthu ngati zimenezi ndakumafunsa kuzoona kuti mukuti ameneyi akagwira ntchitoyo bwinobwino sakapangidwanso compromise ngati mmene anapangira achina akasakulawa tikhozano kugwirako mfundo imodzi yokha yonena kuti mkuluyi wakhala akugwira ntchito ku unduna wofalitsa uthenga kwa zaka 20 walo wachoka mboma ili kukafika mboma ili kuchoka mboma ili kukafika ndekuti wagwira ntchito ndi amuluzi wagwira ntchito ndekuti ndi abingu wagwira ntchito ndi a Joyce Banda n'kudzagwira ntchito ndi a Peter Mutharika, a Chakwera apanso akunena kuti akagwiranso ntchito ndi a Peter Mutharika mu ulamuliro umenewu. Ndiye mukhoza kuona ngati munthu wakwanitsa m'maulamuliro onsewa opandatu kupezeka kuti walozedwa chala n'chotsedwa amene iye ayi ulamuliro wasintha mchoko amapeza wagwira ntchito imene so zikuoneka kuti amagwira ntchito yake mwa uprofession amagwira ntchito yake bwino opanda kukondera mbali ina yake amangogwira ntchito yake ngati mmene anaphunzitsidwira ku sukulu inu poti anthu amakhala kuti anaphunzitsidwa ndithu ku sukulu kuti ntchito muzigwira motere koma amapezeka mwina kuti akasintha amagwira ntchito yake bwinobwino professionalism tikhoza kutsimikizirana pano kunena kuti mkulu ameneyi akhoza kukagwira ntchito mwina kusiyana ndi ma director ena a mbc amene taona m'mbuyomu ndipo mwina mongokumbutsana ngati mmene amagwirira ntchito george kasakula samagwira ntchito bwino mkulu ameneyi pakamwa pake pamatuluka zinthu zonena kuti kumanena kuti kodi mkulu ameneyi ali ndi akazi ake kum- ku nyumbako akazi ake amatha kumaona zimenezi eh? samatha ali ndi abale ake ayi ndithudi mmenemotu ndi mmene zayendera congratulations zabwino zonse kwa mkulu ameneyi arthur chapenda tikukhulupirira zonena kuti no akagwira ntchito motamandika mmene tanenera muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section komatu ndi kuwayika molemekezanso maganizo anzathu chofunikira kwambiri pano osayiwala kupanga subscribe ku channel chimenechi kuti nkhani zomwe tikumabweretsa pano zikufikani mosavuta akuti